ụmụ nwanyị eji amala nwanyị chizuru echizu n'ala Igbo mgbe mbụ mana emesizia oge ụka bịazi wee mezie na na n'ọdịzi ka nya bụ omenala nwụziri anwụ in fact omenala Igbo ya echichi Igbo niile mgbe anwa dịka fa nwụrụ anwụ mana with time ndị ọzọ bụ ndị ụmụ nwoke jee jee bidokwa ọzọ fa chibezie ya ọzọ ụka mana nke ụmụ nwaanyị tọzịa adịghị- ada echetezi maka ya ndị chiri echi sef ada apụtazi fa na-asị na ọ ndị na ọ ndị pagan so o wee nwee ka ọ dị anyị wee sị na anyị nwa bụ ya ụmụ nwaanyị chiri echichi a n'obodo niile dị iche iche na Anambra steeti wee sị na anyị ya abịakọta ọnụ ka echichi a rapụ ịnwụ na ọ bụrụ na ọ nwụọ na ọ echichi ụmụ nwaanyị nwụrụ enwe- enwerọzi nnukwu echichi nwaanyị ga na-echi because na ọ nya nwa bụ echichi bụ nnukwu echichi ụmụ nwaanyị mgbe anwa ị fụgo ya so anyị wee sị na anyị eme obere ife meghe afọ ka a malụ otego eji akpọ anyị na redio ka anyị mee ya ka ndị ọbụla malụ na mm, na omenala anụnwa na ọ- ọ ma-anwụ and na ife ọzọ anyị chọrọ ka fa malụ bụ na na ọ bụrọ paganism echichi abụrọ religion in any way at all is tradition or culture nye omenala omenala ndị anyị ma na omenala omenala abụrọ tradition it's not religion omenala bụ etu ndị si eme ife eji malụ ndị that is omenala nwere ọ bụrọ religion religion bụ paganism muslim christianity and all the rest of them mana this one bụ echichi eji amala ụmụ nwanyị chizuru echizu n'ala igbo mgbe anwa mana a bịa rapụ ya ọ nwụọ even ụfọdụ ị na-agwasị fa maka ya fa sị gị mba o na echichi ndị ndị ngọ mmụọ ọ bụrọ echichi ndị ngọ mmụọ ọ bụrụ na mmadụ bụ ọ chọọ ikeli nwa ya akwụọ bri- bride price that is custom that's tradition so it mean- it means na onye anwa bụ a pagan traditional marriage is you know tradition is culture so people cannot let it go just like that so na ọ nya nwa ka anyị gbakọnata ndị iyom anambra steeti anyị sete mmadụ few from each towns ka anyị bịa kwuo maka ya nke mbụ na m na-ekenekwa chukwu maka onye mere ka ha nwee ike chịkọta onwe fa wee chepụta ụdị echiche a maka na omenala na-ana ana ebe niile bụ sọ oyibo oyibo oyibo ekene dịrị chukwu n'isi fa maka na otu a ha si wee bịa wee chịkọtakwa ka ụmụ nwaanyị bidokwa ka m- omenala chighaa azụ ọ maka maka ndị ọgbara ọfụụ amara ihe bụ omenala a na m ekene chukwu n'isi fa na-asị na ihe a ha kwadoro n'ụbọchị nke taa na chineke gọzie fa obi ji wa dị m n'ife a na-eme taa ee amarọ m ka m eji wa ekene chineke maka na chineke mere ka anyị kwado ihe kwadosie anyị ike n'ife a bụ omenala na echichi ụmụ nwaanyị na-echi anyị wee tinye ya n'ụbọchị taa chineke wee mee ebere onye ọbụla wee bịa na ikem na ikem jupụta n'ebe ọbụla nnọọ obi bụ m sọsọ aṅụrị ụfọdụ na-asị na paganism ka ọ bụ but ọ bụrọ paganism ife bụ echichi ụmụ nwaanyị site mgbe gboo ndị Israel na-echi ya ikwu dị n'Ijipt fa na-echi echichi a anyị bụ ndị Igbo na-echikwu ya o nwee ndị nna nna anyị ndị ochie ochie anyị fa na ndị mụtara ma nwaanyị fa gboo fa chiri echichi a ife a na-akpọ ya bụ ekwe ma ọ bụ ịgba ọdụ ọ dị n'iche iche obodo ọbụla na-agba ya na-eme ka fa si eme nke mana ọ bụ echichi ụmụ nwaanyị ka ọ bụ The PDP governorship aspirant in the forthcoming election, Valentine Ozigbo, among others, were the people that graced the occasion. ịgba ọdụ azụ ka o wee sie ike wee bụrụ a rallying point for ndị inyom na Anambra steeti na Igbo ọkwa ya dịka m kwuru na mbụ mgbe m kpere ekpere asị m na ọdịnala Igbo malụ mma ma na-adị ụtọ na anyị nọ dị eji anyị nọ na ya na mụnwa personally na onwe m n'ogwurugwu onwe m na-akwado na ọdịnala na omenala nke dị mma na anyị ewechighi ya azụ nke adịkwaghị dị mma na anyị eserite ya n'akụkụ 'cause o nwere two things ọ pọintịrị out mgbe ọ na-agụ message mgbe ọ na-agụ opening eh, message ya address ya na a bịa na-eleta ịgba ọdụ ka ya sị n'ọọ ihe ndị amoosu ọkwa ya ma ọ n'ọọ ihe ịgwọ ọgwụ dị na ya but thank God na a nọ na new age ọ ya aga ife onye gba ọdụ ị gụọ profile ya o nwere ike ọ wụ na o nwego 3 PhDs

anyị ma na-akpọ ya ịsa ile ọbụna ụta ile bụ ịsa ile ịsa ile bụ na ị pụtagokwa ife ọbụna ị ya-ekwu atụla egwu onye ọbụla sọ egwu chineke ka ị ya-eji wee na-aga n'ofe bụ etu ọ dị ka ị ya-esi mee gịnị kọwaa ya nke bụ eziokwu anọ ya bụ ife dị n'omenala ya ọ bụ ọkọ ka anyị dresi si bụrụ sọ mma na ọ ka obodo malụ na ndị a bụ ndị ewepụta ka ba dozie obodo ọ nya ka eji apị aka pịsị aka ọfụma wee lọta ndị ya echie ndị obodo nwere ike ịkwụ n'azụ sị na iyom ekwugokwa na ọ eziokwu ọ nya ka eji a na-asị ndị ọbụna n'obodo fa na-echi iyom fa kaba arụ ka fa kwalitekwa ya ka eziokwu a a na-ekwu site n'aka ndị iyom ndị bụ ndị echiri echi ndị nze maka na ọ ndị nze ka unu bụ Unu fụ ka m bata na-ana unu ịtọ ịtọ maka unu chili echi dịka etu ụmụ nwoke si wee chi. Awards were given to some people for their outstanding performances.

ọra mmadụ nọ ebe a ekenesie m unu nke unu karịsịa ahụ ife m ji n'aka ebe a bụ asambodo unu bụkwa ya nọọ asambodo kara arụ asambodo a ife edelie

ọkwa sọpọtụ unu ma eji akwa isi biko yes o daalụnụ daalụnụ daalụnụ mụnwa mekwa expect na unu ya-enye mụnwa mana etu unu nye we thank god daalụnụ o Thank you.